pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri The DC
President President wanu President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimayang'anira kuti uyu ndi ndani sindiyang'anira chipani sindiyang'ana dera la munthu sindiyang'anira mtundu wa munthu sindiyang'anira chigawo ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ine ngati nditi ndizaphedwe ndizaphedwa chifukwa cha chilungamo ine ngati ndizakhale kundende ndizakhala kundende chifukwa cha chilungamo ndipo ndima- zim- ndimakhala okondwa kwambiri ndikamachilankhula chilungamocho kuwalankhulira makamaka anthu osauka, amene amakhala ndi mawu, amene amaphinjika, amene akuvutikabe mu dziko lawo, dziko limene linayenera likhale la mkaka ndi uchi, koma amene akukondwa muno Malawi ndi okhaokha olemera. Lero ndilankhula nkhani zikuluzikulu, makamaka malangizo opita ku boma, nkhani za fetereza wotchipa mtengo. a nkhani za aip zimene zakumana ndi mavuto oopsa kwambiri ndipo ngati sitisamala ngati dziko mudziwe kuti chaka ichi chikubwerachi kukhala njala yoopsa kwambiri imene sinaonekepo muno m'malawi koma nkumafunsa funso nkunena kuti kodi mmene tinayambira kunena muja antanyiwa amene anayambira kunena muja maaktivist ena a genuine osakhala ojiya a fake ongomafuna kumaoneka ngati iwo ndi maactivist koma akufuna kuti azikhutisa mimba zawo tikunenatu amenewo mmene anayambira kunena za aip kodi aboma mukupangapo chani apolisi mukupangapo chani komanso lero tiyalirira anthu onse amene akuvutika ku maesteti aku thyolo ku nkhata bay luwalazi estate komanso ku mulanje komanso ndialirira onse amene akugwira ntchito m'ma chinese companies amene afika tsopano saizi yomenyedwa koma tisanatero ndinafuna ndikukumbutseni amalawi kunena kuti zaka zapita mbuyomo ziwiri zitatu kudaphedwa uja amatchedwa Buleya Lule ndipo imfa imene inali imfa yomvetsa chisoni imene malipoti anachita kutuluka kunena kuti amachita kuotchedwa ndi aironi aliyense m'malawi wodziwa kufunika kwa moyo adali ozizidwa kwambiri ndipo chilungamo chidachitikadi kuti apolisi amene anapanga zimenezi adamangidwa onse koma f- lero ndinati ndikuwuzeni amalawi kunena kuti apolisi aja atuluka mukhoza kulesa ndi zoonadi apolisi aja onse amene anakhuzidwa ndi imfa ya buleya lule anatulukatu ndipo inuyo simungakhulupirire onse anatuluka koma funso nkumati kodi nkutero kodi akanakhala kuti ndi anthu osauka amene ena nali mudaka- adakalibe mu ndende pano koma milandu yake kuyifufuza ni milandu yosagwira zikanatheka kuti anthu amenewa atuluke pa dziko lapansi chilungamo palibe chilungamo ngati chilipo pa dziko lapansi ndi cha anthu olemera ndaonera pa imfa iyi pa mulandu uwu wa buleya lule ndipo sindikudziwa kunena kuti kodi abale ake kumene aliko ana ake kumene aliko akazi ake kumene aliko akamva kapena atamva kunena kuti anthu onse amene anakhuzidwa ndi imfa imeneyi ya buleya lule atuluka nanga akumva bwanji mumtimamo ndizomvetsa chisoni kunena kuti chilungamo kuno ku malawi kulibeko ndipo apa tichite declare kunena kuti ife anthu osauka tiyeni tizilira ndi kusauka kwathu chifukwa chilungamo chimapita kwa anthu olemera amene amati akamangidwa amangokhala ku, ku polisi kapena ku ndende mezi yochepa basi atuluka ndalama zawo zimawatulusa kapenanso pena akakhala kuti amangidwa amanamizira kudwala ndikumakakhala kuchipatala koma akudziwa pansi pa mtima kuti sikuti iwoto akudwala ya koma akuthawa kundende ndipo kundende ndi kwa anthu osauka okhaokha amene alibe kalikonse anyapala akapucheche ndi amene angakhale kundende ndipo dziko la malawi lino sindikudziwa kuti kodi atazabwere ndi ndani amene atazamuombose munthu osaukayo ndi ndani amene azamuthandize munthu amene alibe china chilichonse koma ali kundende amene ena alibe mulandu anangonamiziridwa komatu inu kundendeku mutati mukafufuze muzikhala ndi mpata omakacheza kundende mukhoza kumagwetsa misonzi daily chifukwa ambiri aja ndi osalakwa even ajawo amasambuka aja amene ama anamangidwa ndi mulandu wa alubino masambuka ena mwa iwo anangomangidwa ngati wa polisi wina wotchedwa chikondi chileka anangomangidwa koma iyeyo ankagwira ntchito amachita undercover kuti afufuze kuti kodi maalubino amaphedwa bwanji koma abwana ake anakampachika munthuyo wina ndi uyu mbusa amene ananamiziridwa kuti anamugwirira mwana wace akangocheza naye mwana kumuhaga kumakhala ngati akumpsopsona chikondi iye osadziwa kuti pamene pajapo basitu akumangidwa mundende ndi mwa anthu osauka Mu ndende ndi mwa anthu amene alibe china chilichonse ndipo azapitilirabe anthu osaukawo kukhala ku ndende. Lero malangizo anga oyamba kupita ku boma kunena kuti nkhani ya AIP ngati simusamalira nayo imene takhala tikuyinena kunena kuti madera ambiri kukuchitika za chinyengo anthu akulipira ma 70,000 anthu akulipira ma 50,000, anthu akutenga fetereza uja kumakamugulisa 130,000 mafumu. Ngati nkhani imeneyi inu aboma, a minister a agriculture, komanso ku office of president and cabinet, ngati simuyiyang'ana bwino nkhani imeneyi, muziwe kuti chaka chamawa kukhala njala yowopsa. ndipo amene atakhudzane ndi nkhani ya njala imeneyi ndi anthu osauka Mumafunsa kuti kodi monse mmene tinayambira kunena nkhani za aip kunena kuti kwakuti kukuchitika chinyengo chifukwa ndi dziko lonsetu kwakuti district yakuti kukuchitika chinyengo kumachinga kukuchitika chinyengo kunkhotakota kukuchitika chinyengo kaye kaye akakhala kutinso kumene koko mwina mp yo ndi wa dpp ndiye kukumapangika za chinyengo zambiri iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri andi aboma munayenera mutengepo action chifukwa mukhoza kuona kuti apolisi amakhala ali pompo palibe chikuchitika andi mavendawo akumutenga fetereza uja ndikumakamugulisa mma trading center anthu akumamuona kuti fetereza uyu ndi waboma ndi chifukwa chani anthu abomawo kapena apolisi sakuwamanga mavenda mkhalidwe umene uwu ukuchitika ukukulakulabe chifukwa chonena kuti mavendawo akatenga feterezayo sakumangidwa kale ukatuka ukapezeka ndi chinthu cha boma umamangidwa koma padakali pano ayi anthu akumatha kumakatenga zinthu za boma kumaononga katundu wa boma koma osamangidwa ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri so ma authorities ngati simutengapo gawo ngati simuyang'anira nkhani imene ya aip muziwe kuti chaka chamawa anthu akhala ndi njala koopsa andi kumapangika zimenezi uh, in the presence of police akwa dc akwa agriculture kumapangika zimenezi anthu kumagula fetereza mwachinyengo mavenda kumagula fetereza ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri nkhani yachiwiri imene tikufuna kukambirana lero ni nkhaza zimene zikuchitika m'maesiteti ku luwalazi esiteti ku nkhata bay ku thyolo komanso ku mulanje kodi inu anduna okhuza ndi za ntchito labor minister mukuziwa kuti padakali panopa maesiteti anasiya kulemba anthu ntchito amangowapangisa ganyo ya myezi iwiri 2 weeks basi akati choncho achose azayitanenso nkhani yake ndi yothawa penshoni m'maesiteti mukale kuli azungu anthu ankagwira ntchito yolembedwa ndipo ankagwira ntchito yopasidwa penshoni akagwirako ntchito zaka zawo zingapo ankamanga nyumba zawo za malata ankayamba bizinesi yawo koma leroli boma litasintha ah, makamaka m'maestate mutasintha ndikubwera anthu okuda anthu okuda aja anayambamo zawo ndipo ngati kuli munthu woyipa kwambiri ni munthu wokuda and ine ndachita discover kunena kuti anthu ambiri akuzunzika m'makampani ma, ma makampani osiyanasiyana ngakhale m'boma mmene chifukwa cha munthu wokuda munthu wokuda anada anada ndi mtima omwe ndipo kuli nkhaza zimene tikupangana amalawi tokhatokha kafukufuku waonesa kunena kuti m'maesitetimu atachoka azungu atatenga anthu okudawo maudindo anayamba kumapangamo nkhaza kuwagona azimayi komanso kufuna kumalandira ndalama kuchokera kwa anthu komanso kufuna kumatenga ndalama za azungu zijazo ndikumawanamiza azungu ngati akupereka penshoni pomwe sakupereka penshoni and panayenera inu aboma mutengepo gawo lalikulu mupange kafukufuku Muka- mukapita ku luwalazi estate anthu afika saizi tsopano yomamenyedwa mukapita ku luwalazi estate mukapeza kuti kumene koko kuli mkangano pakati pa anthu a ku nkhata bay komanso a- amwenye amene atenga luwalazi estate kuwalanda even malo awo malo to alandidwa ku mulanje malo alandidwa ku thyolo kupezeka kuti tiyi uja akufika pa khomo pa munthu tiyi wa estate and izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu akumabwera akunja kuchokera kunja ndikumazatenga malo muno m'malawi pomwe polisi ya mayiko ena sizimatheka munthu wobwera ndikupeza malo mu dziko koma kuno ku malawi ndikophweka kwambiri so anthu akuzunzika koopsa m'maestate anthu zija zokuti kunali ndalama zaphamwamwa um, ma- zolandira mu ujeni chaka chikamatha zimene zija zidatha kalekale andi panayeneranso kuti aboma inu mukanapanga machawi kunena kuti muzifunse maestate ena ndi ena amenewa amene alinso ndi ndi eni ake kudzutsa maestate amenewawa ndiye kuti m'Malawi muno tizikhala ndi tiyi wambiri tizikhala ndi chuma chambiri komanso ngakhale chimanga chimene tikhoza kukhala nacho chambiri koma ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri aliyense akungopanga zake zake aliyense akungopanga zimene akufuna nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi yokhudzana ndi mchitidwe wa ma Chinese umene wafika tsopano podandaulitsa. Amalawi akumenyedwa koopsa, ma drivers akangoyenda kuona fuel kungochepamo ati iwo ndiye kuti umakamwa fuel. Tapitani ukuku ku Balaka mukaone mmene ma Chinese akuzunzira Amalawi. Kodi tu inutu kulitu Malawi munotu muli nkhanzatu, ukapolotu ulimobetu. utsamunda udakalipobe mmalawi muno koma mwina zikupangira kuti mwina anthu ambiri aboma simmayenda akuluakulu inu simmapita ndikumakamva zimene aku anthu akukumana nazo vuto la anthu ab- aboma ambiri amati akapita pa estate kapena pa kampani kuti akachite inspect ma working conditions ya amalawi amangolandirapo ndalama izizi ndizomvetsa chisoni kwambiri anthu amene anayenera kuti ateteze amalawi sakuwatetezanso koma akungoona za mthumba mwawo akungoona za mmimba mwawo so ku balaka uku kuchokera kampani imene ikupanga machinese amene akupanga nsewu ochokera mbalaka mpakana ku liwonde akuzunza anthu koopsa akumenya anthu kumafika poma ujeni chinese uja kumapaka huwa huwa huwa kumamenya anthu ma anthu a, a, a polisi akungoona izi ndi nkhani zomvetsa chisoni so panafunikira kuti inu aboma mupange machawi muyang'ane kumene kuku ku balaka mmene machinese akuzunzira anthu bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri